wiki yatha timafotokoza chimodzi mu zinthu zimene tingamuzindikire nazo swahibul bid'a munthu amene ali pa bid'a amene akutsatira zinthu zimene zili zachilendo mu chisilamu ndipo tidafotokoza kuti iyeyu tingamuzindikire pa anthu amene amayenda nawo asuhba kampani imene iyeyo amakhala nayo chifukwa anthu ambiri masiku ano kaya ndi mugulu la mashekh kaya ndi mugulu la anthu amene akuyankhula ma social mediamu akumayankhula kuti akuyitanira ku ahli sunna wal jamaa koma akabwera mayiko amene a- akubwerawo mwachitsanzo kaya kubwera kuno ku malawi kaya kupita kuti kumene akupitako anthu amene amawalandira kuti afikireko kwa iwowo amakhala kuti ndi anthu abida ndiye pachifukwa chonena kuti munthu wabida sangalandiridwe pokhapokha ndi wabida mnzake ife timanena kuti anthu amenewo ngakhale aoneke kuti akuyankhula akufotokoza maaya akufotokoza ma ahadithi kaya akuwerenga buku la wina wake mmodzi mwa anthu amene ali pa ahli sunna wal jamaa munthu ameneyobe ndi sahibul bida ndiye chizindikiro choyamba ndi anthu amene akuyenda nawo pachifukwa chonena kuti tidafotokoza kuti al auzai adadzayankhulapo mawu atafunsidwa kuti inna rajulan yaqul pali munthu wina amene amayankhula kuti ana ujalisu ahla sunna wa ujalis ahla albida ineyo ndimakhala limodzi ndi anthu amene amatsatira sunna komanso nthawi zina ndimakhala limodzi ndi anthu amene amachita bida faqala al-auza'i adayankhula imamu al-auza'i kunena kuti hadha rajulun uyu munthu uyu yuridu an yusawiya baina al-haqqi wal-batil akufuna kuphatikiza chilungamo ndi bodza chifukwa munthu amene ali wotsatira za sunna sangamayende ndi anthu amene akupanga za bid'a ndi zosatheka so uyo amene amadziyandikitsa kwa anthu amene ali abida ameneyonso timudziwe kuti ndi wabida chifukwa wabida ndi wabida mnzake amayendera limodzi ndiye chinthu chachiwiri kuchokera mu zizindikiro za uyo amene ali sahibul bid'a ndichonena kuti umboni wake umakhala anthu umboni wake umakhala anthu tikanena kuti anthu apa ndiye kuti limakhala gulu lina lake kaya ndi shehe ena ake kaya ndi ena ake amene anaona kwina kwake basi amakhala kuti umboni wake ndi umenewo mukamfunsa kuti izi ukuchitazi unazitenga kuti amanena kuti "Ah, izizi ndimaona ashehe akuti akuti akupanga kapena izi naona gulu lakutakuti likuchita mwachitsanzo amatikita m'maso mukaona mizikiti kaya mukapita kulimbi muslim jamati kuja ya- yankati ija kaya pakanjedza paja akamva dzina la mtumiki sallallahu alaihi wasallam pa adhana kapena pa khutba amatikita m'maso nkukisa machani zalazi apanga ndikupanga chonchi ndikunama eh zimenezi anazitenga kwa ndani umva zoti anaona maulana ena akakutani akuchita amaulana ukafunsa naonanso amaulana ena kuwafunsa ena amwene apereka hadithi koma hadithi yo ndi batil imene liyabodza so ife anthu akuda afe tikaona amwenye akuchita zimenezi timangoti potinda amwenye amwenye samalakwitsa ife titenga zomwezo ndimatani ndikumazichita umboni wake sapereka kuchokera kwa Allah ndi kwa mtumiki wake sallallahu alaihi wasallam umboni wake umakhala anthu shehe akuti akuti ananena zakuti zakuti kutheka kumukhoza kumpatsa inuyo hadithi iyeyo ija hadithi ija nkuikana kutengabe zimene shehe anatani anamuuza kapena zimene anaona anthu ena ndiye Allah subhanahu wa ta'ala akutifotokozera mu Qur'ani kunena kuti fa in tanaza'tum fi shay'in ngati inuyo mwasemphana pa china chilichonse muchipembedzomo farudduhu ila llahi warrasul inuyo pitani kwa allah mu qur'ani mwake komanso ndi kwa mtumiki wake mukaone mu chiphunzitso chake mu sunna yake aqida yake zimene adayankhula zimene adachita zimene adaloleza ngakhale iye sadachite komanso zimene adaletsa mukafufuze mmenemo in kuntum ngatidi inuyo muli anthu oti tuminuna billahi wal yawmil akhir mmakhulupiriradi mwa allah ndi tsiku lachani lachiweruzo kusonyeza kuti chisonyezo choti munthu amene ndi wokhulupirira pakakhala kuti pena pake zinthu za mudini sakumvetsetsa samakaona kwa anthu yayi amakafufuza kwa allah ni kwa mtumiki wake chifukwa anthu ambiri lero lino akupanga zinthu zopeka chifukwa chonena kuti anawona auja akutani akuchita ndiye mukawafunsa iwowo anthu amene amapanga zabida qalu mawu awo amene amayankha ndi mmenenso allah akufotokozera mu qur'ani pamene ibrahimu ankauza anthu amene amapembedza mafano anayankha kunena kuti chani bal wajadina abaana kadhalika yafalun koma kuti umu ndi mmene tapezera makolo athu akutani akuchita muona kuti kwa munthu amene wachinyamata ngati ife amene tililimu ngati tikukhala ndi anthu abida amatiphunzitsanso za bida azija wina wake akatiuza kunena kuti zimene mupanga zo ndi za bida timanena kuti ah, bambo anga aja kapena agogo anga aja kapena amalume anga aja sangandiuze zabodza ya ine nditengabe zimene akundiphunzitsa ndani makolo anga zija chake muzaona kuti bida imakhalabe kutani ikupitirira eh. izavuta kutha kwake chifukwa anthu amanena kuti ah, muona kuti kanyamata mmamidzimu kakangomaliza juzamu akaveka nyota iwe ndi shehe iwe basi uzipanga hutuba zikaphunzitsa mabida aonse aja mnyamata amene uja kumufotokozera kuti zimenezo ndi zolakwika amayamba kuyang'ana za makolo ake zija kuti "Sopa- sopano ine makolo anga onse aja zonse akakhala kuchita ziyani zabodza olo umpatse hadithi ya mtumiki wa allah sallallahu akana eh simamveka amanena kuti chani ife tapeza anthu ambirimbiri mbuyo mwakupanga mwachitsanzo nkhani yophatikiza juma ndi dhuhuri muona kuti anthu sakusiya chifukwa chani akuona ngati kuti azigogo awo aja sanali pachani paboza amapanga zoona ndiye sangasiye zimene agogo awo amachita atengabe zimene zoloyo obweresa hadithi kuti mtumiki sanapange amanena kuti hadithi imeneyoyo ndi yabodza mpaka analira amayankhula anthu ena kuti bukhari wapanopa si wa original ya akuti ameneyo ndi wafotokope wafotokope weniweniyo mkati mwakemo muli zonena kuti pakutha pa jumwa tipemphere marakaati folo a dhuhuri koma zimenezo mukafunsa ndi agogo awo basi sanganena kuti mtumiki wa allah ananena chonchi kapena allah ananena chonchi so falam takun lahum hujjatun faqalu hadha alqaul ukabweretsedwa kwa iwo hujja umboni kunena kuti izi zinthu zimene zili zoyera iwo amanena kuti ya ife mawu amene tikuwatsatira ndi awa ndipo walaisa lahum hujja iwo amakhala kuti alibe umboni wina uliwonse kuti angapereke makolo athu tapeza akupuputa kunkhope ife sitingasiye tizingopuputabe kunkhope after swala salamu salamu basi swala yanji yoyo kuti munthu ukapemphera ukamaliza osapuputa kunkhope ndiyokwanira imene Ah, uyu akubweretsa zachilendo mtumiki sadachite ah, ife azo- azigogo athu tapeza kutani so anthu amene amakhala a bida chinthu china kuti mwazindikire umboni wawo umakhala ndani anthu amapereka kwa anthu kuti ah, ife tinapeza she akuti ananena mwakuti she akuti ananena mwakuti she akuti basi zimene, zimene amazidziwa ndi ziti ndi zimenezo

ndiye akufotokoza kuti wasanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fihi komanso mmenemunso mtumiki ana- anapangamo ndi sunna ndithu kupanga zimenezizi kuphatikiza haji ndi chani ndi umra fayaqulu nasun libni umar ndiye anthu anayamba kuyankhula kumuuza ibni umar kunena kuti kaifa tukhalifu abaka wa qad naha an dhalik ndi chifukwa chani iwe kuse- ukusemphana ndi bambo wako kumachita kuti bambo wako aletsa ziti zimenezo zophatikiza haji ndi chani ndi umra

titsatire sunna ya umari funso limene tati tikufunseni inuyo kuti apa pali mtumiki nde apa pali umar tingatenge ndani oyenika kumutsata mtumiki eti mtumiki ali apa umar ali apa nde tatiye timuchotse umar ndiye twayika azigogo athu aja kwayika pamene pali umari pa sikelo ya umari chakuti tichotsepo umari ndiye twayika azigogo athu pamenepo ndiye timtenge mtumiki akhale apa tingatsatire nda ya point ndi imene point ndi imene chifukwa ngati umari sitikuyenekanso kuti timutsatire pamene mtumiki wafotokoza zina zake nanga kulili bwanji agogo athu nanga kulili bwanji shehe a pamzikiti paja nanga kulili bwanji gulu lina lake likuchita ife tilitsatire ife likuchita ife salitsatire chifukwa chonena kuti ngati likunena zimene zikusemphana ndi mtumiki ife sititenga zimenezo timutsatirabe ndani mtumiki wa allah sallallahu alaihi wasallam ndiye timuchotsa umar umar ndi shekhe wamkulu kuchoka abubakari shekhe wamkulu anali nda umar olo azigogo athu aja atakhala 100 sangayime pa umar nde tiwatenga azigogo athu aja 100 onse nkuwayika pa sikelo kuno kunena kuti awawa azigogo athu awa mtumiki ali apa ndi azigogo athu aja azitiuza zina mtumiki akutiuza zina ife titenga za ndani obviously ndi za mtumiki ndiye muona kuti mu nthawi yathu inoyi kamvetsetsedwe akakaka anthu ambiri akumakhala kuti alibe chifukwa ikawapeza hadithi yonena kuti mtumiki wa allah sallallahu alaihi wasallam zinthuzo analetsa kapena anachita iwo aja amanena kuti ayi ifeyo tipanga mmene tawo taonera akuti akuti akutani akuchita chimene chocho ndi chizindikiro chimodzi chosonyeza kuti anthu amene ndi achani nda bida musazalimbanenso nawo ya musazalimbane nawo anthu ena amanena kuti ayi ayi ife titsatira timatsatira madhahabu kwambiri tiona kuti pali hadithi ya sahihi kuchokera kwa abu hanifa iye akufotokoza kuti idha saha alhadith ikapezeka zoti hadithi ndi ya sahihi fahuwa madhhabi imene nde ndi chani ndi sukulu ya ine ine nditsatira ziti zimenezo kusonyeza kuti abu hanifa anso naye sakutenga za anthu yayi akutenga za ndani za mtumiki ndiye ife tikupezeka zoti tikukakamirabe za abu hanifazo ife muona kuti anthu ambiri makamaka anzathu awawa achimwenyewa zimatha kutheka ndithu hadithi ija nkuwapatsa koma iwo osasiya olo ndi dontho lomwe kutsatira madhhabu anda abu hanifa olo zimene akuuzidwazo zili zonena kuti mtumiki sadaphunzitse mwachitsanzo nkhani ya alfitri mtumiki wa allah kuchokera mu hadithi ya abu saidin alkhudri komanso abdullahi ibn abbas

koma nkhani yake ndiyo kuti tipereke chani chakudya ndiye mudzamuone munthu wa bidaa zomwe amachita amayankhula mawu amanena kuti inu mukampatse munthu chimanga akapanga nacho chani mukampatse munthu chimanga malo mompatsa ndalama zimenezo akuzitenga kuti akuti madhhabu athu ananena kuti palibe vuto kupereka cha ndalama kumachita kuti maswahaba olo ndi mmodzi yemwe phu palibe hadithi imene mungapereke yonena kuti ana alipo mwa, mwa maswahaba amene anaperekapo ndalama koma anali anthu kuti ndalama ali nazo koma ikafika zakatu lfitiri samapereka chani ndalama amapereka cha chakudya munthu kunena kuti tiyeni tiperekeni chakudya wina kunena kuti tiyeni tiperekeni ndalama ife titsatira chiti kupereka chakudya chifukwa mtumiki anatilamula kuti tipereke chakudya osati ndalama wina aliyense amene angabwere ndi kumanena kuti tiyeni tiperekeni ndalama palibe vuto fitiri ya chaka chino ni ndalama mwakuti munthu ameneyo ndi wabodza chifukwa mtumiki sadatani sadalamule kupereka ndalama adalamula kupereka chani chakudya tili limodzi apa izizi ndi- ndikupereka zinthu zitsanzo timachezera mizikiti ina ena achezera pa 21 ena achezera pa 23 ena achezera pa 25 ena achezera pa 27 ena achezera pa 29 ashehe ndikumalengezetsa mizikitimu kwa amene afuna akachezere pa, pa tsiku lakuti lakuti kunzikiti wakuti wakuti achezera tsiku limenelo anthu ndikumapanga zimenezo akafunsidwa amati shehe analengezetsa kuti kunzikiti pamene mtumiki wa Allah sallallahu alaihi wasallama anachita i'tikafu mu masiku 10 omalizira mwezi wa Ramadhani tikati i'tikafu ndiye kuti amagona mu mzikiti mommo 10 days yonse mpaka nakutani kutha phu samagona mu usiku umodzi ndiye munthu wina abwere kunena kuti tiyeni tikachezereni usiku umodzi wina anene kuti tiyeni tipangeni itikafu amene titamutsatire ndi uti ya kusonyeza kuti tili limodzi anthu ambiri mu nthawi yathu ino muona kuti chisilamu chawo sakupanga potsatira mtumiki koma akupanga potsatira gulu la anthu nde akumanena kuti kumene kuli chikhamu cha anthuko anthu amenewo sangasochere ya chifukwa ndi ambiri koma zimenezo nzoopsa kwabasi chifukwa tikamati jamaa sizikutanthauza kuchuluka kwa anthu

ndiye anthu lero lino asatsatire chifukwa chonena kuti kumeneko ambiri akuchitako koma atsatire ngati kumeneko akuchitako anthuko kuli umboni wochokera kwa allah ndi mtumiki wake basi munthu asamanena kuti "Ah, inetu koma izizi shehe anga aa shehe anuwo ndi mtumiki amene ali ahaku kuti atsatiridwe ndi ndani ndi mtumiki wa allah even imamu ashafiiyu rahimahullah anayankhula kunena kuti

anthube samafuna kusiya akumutenga munthu kukhala wosalakwitsa ndi akumutenga mtumiki kukhala wolakwitsa zimene zili zoopsa kwabasi chifukwa mtumiki adatitambasulira bwinobwino chisilamuchi ndipo simudatsale dontho lina lililonse loti munthu abwere ndi kuonjezerapo kapena pena pake panatukuka kwambiri ndiye pakufunika kuti papungulidwe pakhale flat palibe pali chimodzimodzi mmene mtumiki adasiyira ndipo padzakhala chimodzimodzi mpaka nakufikira cha tsiku la chiweruzo so mukadzamuona munthu wa, munthu amene akunena kuti ayi ife sitingasiye izizizi kumachita kuti zimene akutsatirazo ndi zolakwika munthu ameneyo ndi chizindikironso chosonyeza kuti ndi wachani ndi wabida umboni wake umakhala anthu basi chihanga akuti makuti e gulu akuti akuti kuti makuti e nawo nakuja kupanga makuti moti e basi zoyankhula zake ziti ndi zimenezo koma munthu amene ali wa aqida yolongosoka amatenga kuchokera mwa masalafi salih zimene afotokoza zomwe zisakusemphana ndi qur'ani ndi sunna koma samawapanga value anthu amenewo kuposa qurani ndi sunna kapena kuti kuwayika patsogolo maswahaba matabiina wamantabiwa kuwayika patsogolo kuposa allah ndi mtumiki wake samapanga zimenezo amayika allah patsogolo pambuyo pake ndikubwera mtumiki kenako nkubwera maswahaba kenako kubwera matabiina kenako kubwera matabaa tabiina ndi maimamu kuchokera mu mibado ya pambuyo pa mibado imeneyi amene amayankhula zokhazo zimene zagwirizana ndi chani ndi qurani ndi sunna zonse zimene ama- maimamu amene adayankhula zosemphana samazigwiritsira ntchito koma mumaona ndi munthu wina akukakamirabe inu shehe amene anayankhula inu shehe amene akalakwitse shehe ndi olakwitsa ndi munthu amene sadalakwitse ndi mtumiki wa allah sallallahu alaihi wasallam sindikudziwa ngati pali funso lina lililonse pa nkhani imene